moni ndinalibe pulani yamacheza lero koma zinkhani zakezo eh! inu akuti achikoti Nzuma azaka 32 ku kasungu apha mwana wawo azaka zitatu akuti zomwe zachitika achikotiwo ayambana ndi akazi awo ayamba kumenyana ndi akazi awo aja akazi awo anyamula mwana wawo azaka zitatuyo kumuyika pa kunsana kumbereka abambo aja ndewija akazi aja akuthawa mwana ali kunsana iwo aja kuona mkazi akuthawa kunyamula mpeni akuti phanga knife kuvunga nde mpeni uja wakhapa mwana ali kumbuyo kuja mpaka nakumupha mwana domestic violence tikamanena mene timakamba apa masiku apitawo kuti anthu ndewuzi ndewuzi omamenyana ndi akazi awo anthu amayankha kumachita makomenti kunena e zambanja zisiyeni zambanja za chani ndi mene tozimakhalira mapeto ake sakhala abwino iyayi eh? apopo ndewu imeneyo singakhale yoyamba ayi ndewu yochita kufika kutenga mpeni kuvunga eh? apopo cholinga chake chinali chokupha mmene avunga mpeni amati avungira ndani chifukwa akanapanda kupha mwana ndekuti akanapha mayi ake eti iye akuzitenga ngati ndani kodi ndikukanika kuyankhula chonena chikundisowa kunena kuti kodi mu- anthu akamakwatirana akamati ali pa chikondi chikondi chake chimakhala cha mtundu wanji chimakhala chili chani Ndi chikondi ngati ukutenga mpeni kumuvungira nzako kuti um, umkhape. Ndewu zake za mtundu wanji zimenezozo? Ndewu ngati ikufika pa point imeneyo ndiye kuti anthu amamenyana kapena munthuyo mayiyo amamenyedwa kumenyedwa kumenyedwa zofika ponena kuti munthuyo kumafika point yonena kuti ndiye kuti amampanga zimenezozo palibe chachilendo ndiye kuti amamugenda amammenya amagwiritsa ntchito zizida kumukhapa kumumenya kutani si zachilendo ndiye kuti zakhala zikuchitika koma zomwezi zikaya nkokonda banja kulikondetsetsa? Kodi banjalo kulikonda kuposa mtendere wathu? Kuli bwino kukhala wekha ndi mtendere wako, kumadya, kumakhuta, nkumamva bwino, kugona tulo, kulota, nkudzuka mammawa, kusiyana nkukhala ndi munthu oti udzikhala nkumanjenjemera kuti kaya lero anditani. Imagine ma regret ali ndi mzimayi ameneyu. Kunena kuti ndikanangochoka nthawi ijayi, chaka chija, chaka chatha mmene anandimenyera muja, ndikanangochoka pabanjapa komanso ma encouragement oyipa a anthu, banja ndikupilira nanga mutani? Osamenya mukampeza kuti? Alipo amuna ambirimbiri osamenya. Ananena ndani kuti banja nkumenyedwa? Kumvetsa chisoni moyo wa mwana anthu, mayiyo adzalira, adzalira moyo wake onse. Chifukwa pamenepopo olakwa mayiyo samayenera kukhala pamudzipo ayi ndi mamuna wachabe ngati ameneyo. Nanga si anthutu timaiwala kunena kuti anawanso zimawachita affect. Koma this time effect yake ndi yoopsa, zatenga moyo wa mwana. Bamboyo mthakati. Ine sindikudziwa kuti ndewu zanji, kumenyana, kukwiya kwa mtundu wanji kotenga mpaka mpeni, kuipa mtima kwake, munthu woipa, munthu wachifwamba, si munthu wabwinobwino ameneyoyoyo. umamukonda munthu ummenyamenya tiyeko tikagona basi kucha mamawa basi tatiphikire ineyo sindizazimvesetsa ayi koma azimayi olo azibambo amene akuchitidwa chipongwe ndi azimayi komanso alipo azimayi ena amamenya azimuna awo amazuza azimuna awo taganizitsani taganizitsani kunena kuti is it worth it taonani apa mwana wataya moyo wake Mm, simathero abwino komanso olo pasakhale kuti wina wataya moyo si moyo ayi sungamakhale choncho kumazunzika ifa cha munthu wina ayi nde nkhani yoyamba ndi imene ya domestic violence yachiwiri ikundiganizisa kuti is it even worth kodi anthu tizingokamba nkhani zogwiririra tsiku lililonse zizayamba kukhala ngati tikuchita advertise kuti nzabwinobwino eti eh akuti mzimayi wina wagwiririra mwana nyamata wa zaka 14 anamuyitana kuti tandiperekeze kokatola nkhuni basi mpaka na ampasa wapanga naye zachabe kumeneko ampasa gonorrhea pompasa gonorrhea sitidziwa kuti sanampasenso matenda ena sanampasa hiv i think mwina kutayambika maphunziro a ana eti ana awa ma minor awa kuzikhala ma classes ena onena kuti ayambe kuphunzira adzichita identify kuti ichi nchoopsa awawa akunditera azidziwa kuti pa age yangayi munthu wina wake wamkulu kundipanga propose izizi ndi chinthu choopsa ndikugwiririra ndi mlandu kuti it is criminal akhale kuti ana awa tiachite sharpen mu njira ina yake chifukwa chonena kuti izizi zizivulaza ma generations amtsogolo nanga taonani mwana wa zaka 14 akhale ndi gonorrhea zoona So I think maybe kuchitidwe introduce ma classes oti ana azichita identify kunena kuti munthu uyuyu akundipanga groom akundipanga zoyipa munthu uyuyu ma intentions ake ndi oyipa ndipo munthu ukamona kuti akutero utani uthawi komanso kuyika kuti udzikachita report mwakuti makoloso mwina tingochita normalize kumakamba zinthuzi ndi ana eti kunena kuti ana adzidziwa kunena kuti mm, munthu akazapanga choncho udzathawe munthu akazapanga choncho udzanene munthu aku- kumpanga report kuti zimene zizi mwina zichepe ndiye akuti gulu lapita ku israeli anthu apatsidwa opportunity yokagwira ntchito sindidziwa kuti criteria yomwe amasankha ndi yotani koma kwayamba kumveka malipoti kunena kuti akuti anthu akuchitako ulesi vuto la zinthu ngati zimenezo malipoti ngati amenewo atsekereza mwayi wa anthu ena eti nkhani ndiyonena kuti kodi anthu amene amapitako samadziwa kuti akagwira ntchito yanji eti kunjatu anthu amagwira ntchito kulibe eti ulesi kulibe eti kuti ungogona kenako akulipira pa mwezi no they pay you for the work that you do you have to work eti timagwira ntchito you know eh pali pali ma night shift pali ma day shift maiko ngati let's say ku UK there's no there's dziko siligona eh ngati ena akugona masana ena akugwira ntchito ngati ena akugona usiku ena akugwira ntchito the country never dies nde tisatsekereze mimwayi ya anthu ena amene afuna kupita kukagwira ntchito ifa chopanga ulesi let's just you know do the right thing akuti tizigwira ntchito as if god is our supervisor magwira ntchito mchilungamo kuti anthu enanso apezepo chani apezepo mwayi apo tamaliza nde munayambapo mwamva za sentinel island sentinel island ndi island ina yake ili pafupi ndi ku india koma sili ku india ayi, ili payokha ili mu nyanja mu Indian Ocean mu, nde ndi ka island kena kake kanachitidwa discover kalekale koma anthu sapitako ndipo ndikoletsedwa kupitako. Kuli anthu amene amakhalako, koma anthuwo amakhala ngati akadali kale kale no civilization mpaka panopo. Anthu akamayenda maliseche ali ndi amayenda ndi dzimaujeni mabowa ndi arrow maarrow awo mauta machani zida zawo amakhala moyo wawo kumenekoko ndipo safuna wina aliyense ochoka kunja kutani kubwerako. Azungu anayesera, mmene anapangira ku Africa, mmene anachitira konka Africa, India, chani chani, kuti kungotulukira basi ndi tima gift, yeni ndikugaireni ichi, tikugaireni izi, yeni mifuti, anthu kutengeka mpakana kumalandidwa maiko, nkumalandidwa chuma eti. Zimenezozo anaziyesera ku Sentinel. Ukangoyesera ku Sentinel, amakupha. Ngati wabweretsa ma gift, amatenga ma gift wo, koma amatenga atanyamula mauta awo aja kunena kuti tikutani, tikuphani mukangoyesera chilichonse. Angonyamula, angolanda ma gift anuwo, zipitani. muchoke pa island pawopo mukwere maboti anu muzipita ndege olo zipezeka kuti ndege zikuyenda mahelikopta aja akuyenda m'munsi kunena kuti afuna kujambula kanthu amagenda ndi mauta mpaka na amathawa chilichonse ndi chosalola amakhala moyo wawo primitive anthu akalekale aja opanga chilichonse zakalekale kulibe olo mapoto mbale chani ayi amapanga zinthu ngati akadali mkalekale kulibe technology kulibe china chilichonse amakhala moyo wawo mmene amakhalira ma 18 chakuti machani azungu akhala akuyesera kumafuna kuti apiteko amabwererera kunjira olo akapezeka kuti wina wake anali stranded anali mu ship nde yakapezeka kumeneko amaphedwa amapha aliyense amene ali outside amamutenga kuti ndi munthu woopsa ndi danger anafika kwa azungu ena ake kalekale ma 18 chakuti anawavomeradi kuti afike koma azungu aja anabapo nkhalamba ziwiri ndi ana awiri akuti kuti akachite civilize abweretsenso koma atangowachosa pa island paja nkhalamba zija nthawi yomweyo zinadwala nkumwalira nde anangotenga ana aja kukatula nde ana aja anakanena kuti azigogo aja atani amwalira anadwala sono anthuwo matenda onse amene ali kunowa odziwika bwino omwe ali timawaziwa iwo kulibe after imfa za akuluakulu awo awiriwo anasinthiratu moti salolanso wina aliyense India actually anachita forbid kunena kuti island iyi asiyeni anthu awawa uka ayesa akayerekeza kupitako amatani amaphedwa supitako uyi and anayeseranso azungu ena kutenga tizi- tizimphaso chanchani amangowalanda mphasozo nkuwauza kuti zipitani sayankhulanso ayi amangopanga masaini u- u- u- u- eh, eh, basi anthu aja adzitani adzipita N- ngati ati ati ayandikire nkomwe eti koma kwakhala zaka zambiri kusanapitidwe ndiye nyamata uyu John Chau, anali opemphera kwambiri john anauzidwa according to mwini wacheyo ambuye anamuuza kuti akwenera kukalalikira ku mitundu yomwe anthu sanatani sanalandire ku chauta akalalikire kumeneko akafalitse uthenga iyeyo nde atasaka atasakasaka anapeza kuti kumene iye akwenera kukalalikira ndi ku sentinel island ati anthu akatani akalandire chipulumutso asazafe opanda chipulumutso nde anthu anamuuza kuti ya ku sentinel palibe amene amataniko amapita tasiyeni ya iyeyo amachitanso study medicine eti ali ya ndikufunanso ndipitise mankhwala kumeneko anga wina akhala anandidandaulira kuti anthu akudwala ndifuna ndipitise mankhwala ndifuna ndikaphunzise izi ndikatani ndikatani anthu akachangamukeko chanchani analimbikira eti A- a- amadziwa kuti nkoletsedwa kuti munthu usapite koma iyeyo mukupemphera kwake ali yayi anthu akalandire ambuye kumeneko anatani anayamba kupanga study anayamba kupanga study kuti angatani kuti apite kumene kujaku opanda vuto lililonse anayamba kumapita maiko ena kumaona kuti atani kumakalalikira kutani mpingo wawonso umachita encourage zotani zofalitsa uthenga wa ambuye ndiye uja ananyamuka anazemba anapita kadera kufupi ndi ku sentinelo kuja nkumaganiza kuti kodi ndingakafikeko bwanji ku sentinelo kuja kuti ndikalalikire nde anapezeka kuti amadziwa kuti nkoletsedwa analemba mu diary mwake kuti ine ndikudziwa zoti nkoletsedwa komano mzimu wanga ukundituma kuti ndikuyenera kukalalikirako kumenekoku basi nde a john anapeza kuti anapeza anthu a local amene anali ndi maboti nkuwapempha kuwalipira nkabisira kuti chani munditenge ndifuna ndipite ku sentinelo nde anthu aja anamuuza kuti "Ii, ku sentinelo ndife tomwe sitingatani sitingapiteko tikapita akatipha nde anawapasa 350 dollars kunena kuti chabwino simukafika ndiye mukangondisiya pa njira pena pake mmadzi ndikasambira ndikafikako anthu aja o chabwino nanga si wawapasa ndalama anamtengadi anakamusiya pena pake chapafupi anadumphira mmadzi muja ndikusambira ndikukafika pa sentinelo paja anthu apa senti atatengatenga mphaso zake pamenepo kuti akanyengerere ndi mphasozo kuti awalalikire anatulusa baibulo anthu aja anatenga mphasozo iye anatulusa baibulo atatulusa baibulo mwana wina anangobwera kufungira ujeni arrow uta pa nde uta uja unammenya pa mtima koma anali atanyamula baibulo nde uta uja unamenya baibulolo iye uja kuona kuti apa sipokhala nkutani nkuthawa anathawa anadumphira mmadzi nkusambira ndikukakwera boti nde anthu aja anali akumdikirira paja anakana paja kukalowa koma atakhala khala nawo anati ya ineyo mzimu wanga ukunena kuti ndipite ndikalalikirebe basi anthu aja "Ah, ah, inu mesa anakulasani ndi uta mwangopulumuka kunena kuti uta wamenya baibulo mukanafa ali ya ineyo uthenga ndikuyenera kukatani kukalalikira basi anamtenganso anthu aja anakamsiya pomwe paja anamsiya paja anasambira pamene paja kupita anthu aja basi udikirira anakhala chakutali nkumayang'ana kuti kuli zotani anangofikatu a John Cheni aja ali eh ndikufuna ndidzalalikire uta winanso ta this time anamlasa anamupha anthu aja apaboti paja anakhala pompaja anali patali kumangoonerera anthu aja kumachita kuwaona akukumba anakumba anamuyika mwamu anamukwirira as a sign as a warning kukhala kumachita gadi kuti wina aliyense asayerekeze kubwera kuzatani kuzafuna kumfukulapo nali wina aliyense asayerekeze timakaniza kubwera kunoko kaya muli nzolinga zanji kunoko simubwerera kubwera E- ena anapita ndi mahelikopta awo kuyesera kutani anavungiridwa vungiridwa mauta anathawapo zinathera pomwepo anango dziko la india linangonena kuti ife tinaletsa kubwera ku- ku- kujeni kuko anthu akuko sasekerera munthu akuti mukapita mumapitisirako matenda mumapitisirako zinthu zinthu zovuta Nde- ndi it is a very undiscovered island its discovered but not discovered siziziwika kuti kuli anthu angati anthu sadziwa kuti kuli anthu angati kaya kumachitika zotani culture yawo ndi yotani palibe amene amadziwa chifukwa choti palibe amene analoledwa kuchita infiltrate kulowa kuti akadziwe kuti kumachitika chani island imeneyo ndi yapayokha amapanga zawokha linakhala bukhu la Chichewa mu, mu, mu literature lathu la Chichewa tikhoza kukutchula kuti kusapitika kwenikweni kusapitika koma a John Cheni moyo wawo unathera patipo pamenepopo kwa ineyo ndikhoza kungoti kunali kusowa mzimu wa nzeru si chilichonse chomwe umayenera kupanga iyayi kunena kuti "Au, anthu akunena malamulo akuti usapite kuko akakuphani kodi iweyo nkumapitako anachita mwayi koyamba anapulumuka koma iyayi ndibwerera basi ndi imene inali nkhani ya John ndi ku tikuti ku Sentinel Island kuli ndithu mzinda umene umapanga zake ndipo anthu awo ndi osangalala amakhala amapanga zawo mtima phe ndipo salola wina aliyense kuti achite colonize kapena kuwasowetsa mtendere zikomo kwambiri